ndupepesa koma Ndu- ndu- ndupepesa sindingapange zimene ndiopenga si Moti wampasa zovala mzimayi amene uja zovala za 172000 iwo apa nkumandipasa makatuni iweyo zona Ah, ah, ko- komano ine ndikupepesa ine sindingaime kumbali imeneyo koma kungoonera ukupanga zinthu zolakwika Pe- pe- pepa komano ine sindipanganso zimenezi Pe- pe- pepani iwe ndiwe chimunthu chopanda ntchito pa dziko lapansi panotu moti zimene zimenezi makamuliro ziyanzona ukangotaona mzimayi mutu umabalalika mutu wakusukira ntchito ha apa nde wandiika mmavuto mbali ndiye unaganiza kuti nkazitenga kuti zinthu za 72000 maziro ziro ake apereka komano mchimwene ndikupepesa Zi- zi- zimenezo si zimene umenera kulingalira Uto kukhuzika kwako unandilesa sindikuziwa apapa lero lomwe nde ndi siku lathu lomaliza sindifunanso undiyandikire ineyonso kachikena aa I- i- inetu si- sindikuziwa munthu ndinaliyese mu Lagos muno iwetu ndamene ungandithandize ni kuti ndibwerere kwathu ku- ku- ku Abuja. kupeza njira yobwererera sindifuna kuonanso pano Ah! siku lokufa tinyani mtengo matera eh taona uyenera kuchoka pano Ah, asibalo ah, ah, asibalo ndine nzanu tu koma asibalo amwene ama ah, amami

Ah, wawa Ah, pepanitu hey.
um, kungoti um, sindiuziwa ngati ineyo mandikumbukira uh, zingati kuja kutikugulisani katundu mmabweresa oh ya ndakumbuka uh, ndikukhulupira palibe vuto lilonse um, Osati kwenikweni, kungoti, um, pepani, ndine Boma, Boma Wike.
Chabwino. Um, um, ndimenera kukuziwisani kuti um, zimene zimenera kuchitika pamene pajapo. Eya, ine ni nzanga uja tmafuna kuwaliza iweyo. Oh, ine ndinaziwa kale pamene paja. Zinthu zanu mmene mmapangira mmati mungoseka. Ko- Komano sindimafuna kukupanga iweyo aah amm aah Mzimu wanga sunalole kupanga zimenezo ndeno ine ndinangomuuza sitikuyenera kupanga kwa mkazi wooneka bwino ngati iweyo Mongonjezera aah ndikuganiza ngati ndakukonda. Aah ndikuthandauza ndakukondanso ya ndiwenso munthu wooneka bo uyankhuladi Mhm.
Ah, zikomoso kwambiri pondipulumutsa ineyo walandiridwa pazoyipa zimene amafuna kupanga nzako ya ndizokuti adawa mmene panopa andikwiyira ineyo akuti sindikuyeneranso kupezeka mumdera muno pena paliponse mayidiwa a ndine watsopano kungoti ndine waku abuja kutereko ndimenera kubwerera ku abuja nthawi ina iliyonse komano pa chifukwa choti uwayankhula kuti sindikuyenera kukhala naye pena paliponse a- apapa ndi sindiuziwa kuti koma ntani motino ndiye kuti tiziti wakuthamangisa iyeyo ya watero Ah, komano sivuto lalikulu limenelo ndikutanthauza uzikhala ndine nyumba yanga sikuti ili patali sikutali ndi kunoko ayi isatero inetu sindinakufunseni kuti mwina muli ndi chibwenzi kapena nzanu ndeno mufuna ndipite kwanu aa ee aka ine ndakhala ndili ndekha kwa nthawi yayitali kwambiri ndeno iwe ndi munthu wa bho ndizokuti ndizovuta kupezatu mamuna wabwinotu m'masiku anowa o ungayankhulenso kachikena tiyeko ka Uwanipangisa tamabwera kusekerera. tiye ukalowe osadandaula ayi. komano uli serious iwe ngati iwe uli ndine suti ungavutike tamalowapa
Yes.